do baro do baro min bɛ tali kɛ adamadenya taabolo dɔnni kan baro do baro min bɛ tali kɛ wagati dɔnni kan baro do baro min kɔnɔna na adamaden i bɛ se ka i yɛrɛ dɔn ka tila ka i adamaden ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn dɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ dolow kibaru yɛrɛdɔn kalan kibaru nafama

Ale ko aw ka bulonba a da yɛlɛla dɔnni bulon ani faamuya bulon bulon min kɔnɔna na arabasu arabasu i n'a fɔ tarata don sufɛla la k'a daminɛ su nɛgɛ kaɲɛ tan ani kelen na ka taa se a kaɲɛ tan ani fila ma aw ni aw balimakɛ aw jɛɲɔgɔnkɛ karamɔgɔ mamadu daw aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arajo miracle fm fiɲɛ suru fɛ ka ɲɛfɔliw di ɲɔgɔn ma dɔnni taabolo ɲuman kan bulonba in a dayɛlɛlen filɛ nin ye siratigɛ la sa n bɛ foli bila ka taa n lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yɔrɔsurunmɔgɔw yɔrɔjanmɔgɔw bamako a n'a nɔkandugu fɛn o fɛn de tulo b'an na nin waati in na u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ɲamana a n'a kɔnɔjama a n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan arajo miracle a baarakɛlanw an'u ka ɲɛmɔgɔba abubakar sidiki jara tiɲɛtigi tɔɔma u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ka da u tulo kan k'u n'u balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an kumaɲɔgɔnya ka da u tulo kan sa ko tiɲɛ bulon k'a daba yɛlɛla faamuya bulon a daba yɛlɛla o siratigɛw la ne ni aw an bɛna hakililaw jira ɲɔgɔn na dɔnni farafin dɔnni a taabolo ɲuman ɲuman a faamuya ɲuman ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di o siraw fɛ

Ayiwa lamɛnbaa an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ n b'a da aw tulo kan k'a fɔ aw ni aw balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala bɛ foli bila ka taa fɛn o fɛn de tulo bɛ n na nin waati in na k'a da u tulo kan bulonw ani dɔnni bulonw nin y'a daba yɛlɛlen ye ka ɲɛsin anw ni an lamɛnbaa jɛkulu mumɛ bɛɛ lajɛlen ma o la nin waati in na an bɛ san kura daminɛ de kɔnɔ 2022 parce que bi ka kan ka bɛn janvier a tile fila ma 2022 bi ka kan ka bɛn o ma bi dimansi o la n delilen don a la san o san ni san yɛlɛmɛ sela n bɛ san kura kibaruya di ne ani n lamɛnbaaw ma ɔ ɲinɛn ta bisa an bɛna an wasa don o la ka se k'an lamɛnbaaw bilasira san kura tɛmɛcogo la san bɛɛ n'a ka kunnafoni don san bɛɛ n'a ka kibaruyaw don a bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko waati bɛɛ ye kelen ye ko i bɛ fili kɔnɔ alahu taala a ma diɲɛ da a kunfɛ donw tɛ kelen ye suw tɛ kelen ye tilew tɛ kelen ye dɔgɔkunw tɛ kelen ye wa sanw fana tɛ kelen ye o bɛ ten san bɛɛ n'a ka kibaruya don o la anw fɛ n'i ye san kunnafoni a kibaruya minnu b'a la n'i ye olu dɔn ɔ i bɛ se ka labɛnw sabati san kow i b'u kunbɛn cogo di u tɛna i kɔnɔ gan parce que bamananw ko ten bɔnɛ kasara n'a balila mɔgɔ la a dɔ bi fara a tiɲɛni kan hɛrɛ n'a balila mɔgɔ la yalama fara i kan a bɛ taa k'i dan o de la n'i ye kunnafoni sɔrɔ i ka kan ka wuli ka jɔ yɔrɔ min n'i y'o dɔn i ka kan ka sigi yɔrɔ min n'i y'o dɔn fili bɛ dɔgɔya i ka kow kɔnɔ lamɛnbaa ɲinɛn ka kan ka kɛ a san mugan ani san wɔɔrɔ dafalen ye san o san ne bɛ san kunnafoni di a bɛ se ka sɔrɔ dɔw b'a kalama a mɛnna mɛ a bɛ se ka sɔrɔ ɲinɛn ye dɔw san fɔlɔ ye k'a lamɛn ɔ nka kunnafoni minnu don foroba kunnafoniw de don jama bɛɛ lajɛlen ka kibaruyaw don ko sabula mun na ala taala ma diɲɛ dilan kunfɛ baara la fɛn bɛɛ jateminɛlen don ala tilala a ka baara la fili tɛ yɔrɔ si ala ka masaya kɔnɔ san ye san tan ani fila de ye kabi ala ye diɲɛ da fɔ bi san tan ani fila ɔ o san tan ni fila o sɔrɔla cogo di i n'a fɔ kalo ye kalo tan ni fila ye cogo min na k'a minɛ janvier la ka taa se desanburu ma n'o desanburu dafala an bɛ segin janvier la tuguni o bɛ cogoya min na san fana bɛ ten san ye san tan ni fila de ye k'a minɛ san fɔlɔ la ka taa se san tan ni filalan ma n'o dafala an bɛ segin fɔlɔ la tuguni o la taa ka segin de don taa ka segin de don san ye san tan ni fila de ye o sɔrɔla cogo di bɔn eh, teliya la sabula eh, an tɛ se ka segin a bɛɛ lajɛlen kan n delila k'a yira k'o sɔrɔla kabi nabila nuhun tile don min turufando ji nana ni nabila nuhun ye kalo caman kɛ ji sanfɛ kurun kɔnɔ ni dabaw ye parce que an dabaa alahu taala tun y'a yira a la nimafɛn fɛn o fɛn bɛ dugumakolo kan a kelen kelen bɛɛ cɛ ni muso a k'o bila kurun kɔnɔ a y'olu don kurun kɔnɔ ɔ ala nana taamasiyɛnw yira a la an tɛ se ka segin u bɛɛ kan min b'a yira k'a fɔ sisan kɔni ji nɔgɔyala i bɛ se ka bɔ ɔ n'u gɛrɛla gun na ɔ komi kurun tɛ se ka taa fɔ dugumakolo jalan kan kurun bɛ jɔ ji de la mɔgɔ bɛ taama ji la ka bɔ ka taa gun kan ɔ n'u ye kurun jɔ a bɔla nabilayi nuhu ko don turufando ji de ko don a taamana ka taa jɔ gun kan a ko a tiɲɛ na ala ye sababu ɲuman k'an ye sabi ji tigɛla sisan a ko baganw daba minnu bɛ kurun kɔnɔ k'u ka bɔ u si ma sɔn ka bɔ u siranna u ko nabila nuhu e ye adamaden de ye adamaden fɛɛrɛ ka bon ni waraw ta ye e sera ka ji in tigɛ ka gun sɔrɔ est-ce que anw bɛna se wa a y'u wele ka sɛgɛn ka ala deli e de ko ne ka ji tigɛ ni ninnu ye u ka na dugumakolo kura sanfɛ u banna ka bɔ dɛ ala fana y'a tora ka masaya la k'a ka sababuyaw bila ka na o kɛra sababu ye wara dɔw sɔnna ka bɔ wara minnu sɔnna ka bɔ tan ni fila fɔlɔ minnu bɔla tɔw ɲɛ alaw taala ye olu sankɔrɔta ka diɲɛ kalifa olu la o tan ni fila fɔlɔ de bɔla fɔlɔ tɔw sɔrɔla ka bɔ olu nɔfɛ o tan ni fila fɔlɔ o ye wara jumɛnw ye komi an bɛ se k'a fɔ eh, suruku o ye kelen ye sa o ye fila ye sokɛ o ye saba ye toto o ye naani ye misi o ye duuru ye waraba o ye wɔɔrɔ ye jakuma o ye wolonfila ye bakɔrɔn o ye seegin ye warabilen o ye kɔnɔntɔn ye dononkɔrɔ o ye tan ye wulu o ye tan ni kelen ye lɛ o ye tan ni fila ye nin ye bagan tan ni fila de ye minnu fɔlɔ bɔla nabilayi nuhun ka kurun kɔnɔ ka se gun kan alaw taala fana ye diɲɛ masaya kalifa u la san o san o san kelen o bɛ kɛ bagan dɔ ta ye o de la toto ka san bɛ yen o de la wulu ka san bɛ yen o de la warabilen ka san bɛ yen misi ka san bɛ yen lɛ ka san bɛ yen dononkɔrɔ ka san bɛ yen i y'a faamuya sa ka san bɛ yen o cogo kelen fana na an ka dɔnnibaabaw minnu y'anw kɔn dɔnni na u nana san kelen kelen bɛɛ lajɛlen kalifa nabi ɲuman dɔ la i y'a faamuya o de la masa sulemani ka san bɛ yen nabilayi ibrahima ka san bɛ yen badara alu ka san bɛ yen nabilayi isa o ka san bɛ yen nabilayi yusufu o ka san bɛ yen nunkɔrɔ o ka san bɛ yen nabilayi dawuda o ka san bɛ yen usumana ka san bɛ yen eh, Nabilayi musa o ka san bɛ yen fo tan ni fila bɔn an tɛ se ka da don bɛɛ kɔnɔ o ye baro ye n bɛ se ka n'olu kɛ kɔfɛ mɛ komi an bɛ fɛ ka san kura in 2022 kunnafoni de di donc euh, ni n ko n bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ 2022 kunnafoni caman tɛna se ka fɔ a la donc an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ nin ye kuma ɲɛbila kuma de ye lamɛnbaa minnu ye baro lamɛnni daminɛ sisan u k'a dɔn san ninnu sɔrɔla cogo di a sɔrɔla nin cogo in de la diɲɛ kurayalen nabilayi nuhun tile la ni a ye ji tigɛ ni waraw ye a selen gun kan waraw banna ka bɔ u banna ka jigin ji la sabi u siranna ko nuhun ye adamaden ye ko adamaden fɛɛrɛ ka bon n'olu ye ale ye ji tigɛ cogo min n'olu jigila ji la olu bɛna to ji la o kɛra min kɛ donc euh, ala fana nana n'a ka n'a ye ka mɛlɛkɛw bila ka kuma u fɛ dɔw sɔnna ka bɔ tan ni fila fɔlɔ minnu sɔnna ka bɔ a ye diɲɛ masaya kalifa olu ma o de kosɔn san min banna 2021 ne tun y'a yira an lamɛnbaaw la n k'o ye nabilayi idirisa ka san ye o kɛra misi ka san ye san min bɛna da san min daminɛlen filɛ 2022 a daminɛna tubabu san jate la mais anw fɛ dolo nasira fɛ a ma daminɛ kosɛbɛ 2022 o de ye masa sulemani ka san ye waraba ka san masa sulemani ka san waraba ka san 2022 n y'a yira n k'a ma daminɛ kosɛbɛ sabu nin jate la bon 2022 a daminɛna janvier kɔnɔ premier janvier nka masa sulemani ka san a bɛna daminɛ février daminɛ i n'a fɔ février a tile fɔlɔ hakɛ ou bien tile filalan o bɛna bɛn masa sulemani ka san ma n'o ye waraba ka san ye k'a minɛ février tile fɔlɔ la fɔɔ ka taa se janvier kalo tile bi saba ma 2023 kɔnɔ nin ye kalo tan ni fila de ye kalo tan ni fila min bɛnna masa sulemani ka san ma kalo tan ni fila min bɛnna waraba ka san ma lamɛnbaa doloba wolonfila de bɛ an sanfɛ minnu nɔɔrɔ fanga ka bon dugumakolo kan n y'a yira fana o doloba wolonfila o kelen kelen bɛɛ alaw taala bi diɲɛ kalifa u la san bi saba ni wɔɔrɔ o kelen kelen bɛɛ b'a ka tile kɛ san bi saba ni wɔɔrɔ o san bi saba ni wɔɔrɔ kɔnɔ o dolo nɔɔrɔ de fanga bi bonya dugumakolo kan o la 2022 k'a bɛ zuuratu doolo a b'o de ka tile kɔnɔ zuuratu doolo o ka tile a o ka tile a san wɔɔrɔlan o de ye 2022 ye o kɔrɔ ye san bi saba min bi nana o san bi saba bɛɛ bɛna kɛ zuuratu doolo ka nɔɔrɔ de kɔnɔ o ka nɔɔrɔ de fanga bɛ bonya ka ɲɛsin dugumakolo ma bon lamɛnbaa an bɛ se ka baro kɛ ninnu bɛɛ kan ka n'u bɛɛ ɲɛfɔ i bɛna a bɛɛ faamu kelen kelen zuuratu doolo a nɔɔrɔ nɔɔrɔ jumɛn de don n'a jigila dugumakolo kan a ye dugumakolo kɛ cogo di sabu kow tɛ kɛ gansan ala ma diɲɛ dilan a kunfɛ donc zurati dolo a ka tile o san wɔɔrɔlan o de ye 2022 ye 2022 ko san don min bɛnna ji ma ji ka san don 2022 ko san don min nunjuru minɛlen don mariku dolo fɛ ni tubabu moriw ko ko mars bɔn nin kibaruya damadama in 2022 san kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ nin kibaruya damadama in kɔnɔ nka sani an bɛ taa ɲɛfɛ lamɛnbaa n y'a yir'i la k'a fɔ bɔn n ko sanw san ye san tan ni fila de ye o kɔrɔ ye di san tan ni fila o san tan ni fila segin bɛ kɛ kɔfɛ o kɔrɔ ye di ne k'i ma 2022 o ye waraba ka san ye masa sulemani ka san don ni sanw yɛlɛmɛna ka san tan ni fila kɛ an bɛ segin ka na masa sulemani ka san de kɔnɔ bilen waraba ka san o la n bɛ pour que i ka se k'a faamuya n bɛ misaliya ta san kɛmɛ laban in kɔnɔ san kɛmɛ laban in kɔnɔ k'a daminɛ 1900 na ka na se 2000 ma san jumɛnw de kɛla masa sulemani ka sanw ye san jumɛnw de kɛla waraba ka sanw ye n'i y'olu dɔn o bɛ hakilila dɔ d'i ma n bɛ kuma minnu kɛ i bɛ se ka faamu dɔɔni sɔrɔ o la bɔn jateminɛw de ye nin yira nin kawatiw de cilen don dɔnnibagaw fɛ k'a fɔ nin san in ka kan ka bɛn nin nabi ɲuman in ka san ma a kan ka bɛn nin bagan in nin wara in ka san ma o la n'i y'o lajɛ k'a daminɛ 1900 na ka n'a bila 2022 la san jumɛnw de bɛnna masa sulemani ka sanw ma o fɔlɔfɔlɔ kɛla 1902 n'i ye san tan ni fila fara 1902 kan an bɛ na 1914

ni n ko i ma masa sulemani ka san 2022 don o kɔrɔ ye di 2010 ye masa sulemani ka san dɔ ye 98 o fana ye masa sulemani ka san dɔ ye 1986 o fana ye dɔ ye 1914 o fana ye dɔ ye 1938 o fana ye dɔ ye 1962 o fana ye dɔ ye sabula san tan ni fila tan ni fila de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɔn n bɛ o fɔ misaliya la i yɛrɛ bɛ se ka taa sigi k'o kalikili kɛ i yɛrɛ fɛ i b'a faamuya bɔn lamɛnbaa ee an tɛ taa yɔrɔ jan nin san damadama minnu filɛ k'a fɔ ninnu tɛmɛna dugumakolo kan cogo di mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ n lamɛn na n ye san damadama minnu fɔ 1902 1914 1926 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ninnu tɛmɛna dugumakolo kan cogo di n'i ye hakilila sɔrɔ ninnu na ko 2022 fana bɛ kɛ o ɲɔgɔnna dɔ de ye ko bɛ nin cogo in de la lamɛnbaa ala ma diɲɛ da kunfɛ dɛ nka hali bi an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ n y'a jira k'a fɔ 2022 masa sulemani ka san don waraba ka san don a bɛnna zurati dolo ka tile o san wɔɔrɔlan ma a bɛnna ji ma a nunjuru minɛlen don mariku dolo fɛ o bɛ na ni kunnafoni jumɛnw ye

lamɛnbaa an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ dɔnkilidala ko ten ko mɔgɔ si t'i laban dɔn nka n'i ye hakili kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ i tɛmɛsira i bɛ se ka dɔ dɔn o la an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ n y'a jira k'a fɔ 2022 a bɛnna masa sulemani ka san ma masaw cɛma masa sulemani ye jɔn de ye hakili jagabɔ kɛ i yɛrɛ fɛ a bɛnna waraba ka san ma waraw cɛma waraba ye wara fasɔn jumɛn ye hakili jagabɔ kɛ i yɛrɛ fɛ n ko a bɛ zurati dolo o ka tile kɔnɔ o san wɔɔrɔ la sabu n ko doloba wolonfila a kelen kelen bɛɛ bɛ san bi saba ni wɔɔrɔ masaya kɛ dugumakolo kan a b'o san wɔɔrɔlan de kɔnɔ o ta tɔ tola san bi saba ye bɔn n ko san in a nunjuru minɛlen don dolo min fɛ o ye mariko dolo ye ni tubabuw b'a fɔ ko mars dolo karamɔgɔw tulo bɛ n na mariko dolo ou bien mars dolo fasɔn jumɛn don n'i ye ninnu lajɛ i bɛ san in jate bɛɛ faamu sabu masa sulemani ale tɔgɔ ka bon ni masa fɛn o fɛn masakɛ fɛn o fɛn tɛmɛna an fɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnnibagaw bɛnn'a kan masa sulemani de tɔgɔ ka bon n'a bɛɛ ta ye masa sulemani de ka fanga ka bon n'a bɛɛ ta ye masa sulemani de mankutu ka bon n'a bɛɛ ta ye o bɛ cogoya min na bɔn masa sulemani ka san san tan ni fila min y'a fɔ k'a fɔ ala ye diɲɛ kalifa wara daaba tan ni fila la o daaba tan ni fila sanw de kalifalen don olu la o ye sanw kɛ tan ni fila ye diɲɛ san mumɛ bɛɛ ye tan ni fila ye tile ye tile wolonfila ye cogo min na san kɔnɔ kalo ye kalo tan ni fila ye cogo min na dɔgɔkun ye tile wolonfila ye cogo min na san fana ye san tan ani fila de ye o fana ma kɛ kunfɛ dɛ o kɛra sababu ye an dabaa ala taala kalo min bɛ sanfɛ n'a bɛ a nɔɔrɔ d'an ma kalo in bɛ sira tan ani fila de taama san tan ni fila kɔnɔ san o san kalo b'o kɛ sira kelen de kan san o san kalo b'o kɛ sira kelen de kan o sira kelen bɛ na ni a ka nɔɔrɔ ye yanni fevriye cɛ kalo bɛna sira yɛlɛmɛ a bɛna sira min minɛ a bi san mumɛ bɛɛ kɛ a bɛ taama o sira kan mɛ tile tile bi e, e, e, sira tan ni fila taama san kelen kɔnɔ kalo o kalo tile bi sira yɛlɛmɛ o de bɛna ni bélier ye o de bɛna ni taureau ye o de bɛna ni gémeaux ye o de bɛna ni doloso tan ni fila ye kalo o kalo tile bɛ sira yɛlɛmɛ n ko kalo kalo tile bi saba tile bi saba tile bɛ sira kura bɔ mɛ kalo san o san kalo bɛ sira kura bɔ bɔn ko masa sulemani ka san o san de mankutu ka bon ka tɛmɛ san tan ni kelen tɔ ninnu kan o san kuyɔriya fanga ka bon ka tɛmɛ san tan ni kelen tɔ ninnu kan o san kow a fanga ka bon sanw don minnu n'a tɛmɛna a bi mɛn mɔgɔw ti ɲina a kɔ waraba ko waraba ka san don waraba ye wara jumɛn ye wara min a mankutu ka bon wara min n'a ko a bi tiɲɛni kɛ a ka tiɲɛni fanga ka bon wara min bɛɛ bi siran a ɲɛ quoi o la waraba ka san fana bɛ ten waraba tɛmɛnsira tɛ dogo waraba ka san tɛmɛnsira tɛ dogo mariku dolo o de ye san nunjuru minɛ mariku dolo ye dolo jumɛn ye tubabuw b'a fɔ ko mars ale de ye dusu dolo ye pour que i k'a faamuya dusu fasɔn jumɛn e m'a ye sagajigi fila bɛ ɲɔgɔn tun kuma dɔw fɔ kelen kunkolo bɛ ci mariku dolo nɔɔrɔ don o y'a tamasiyɛn belebeleba ye mɔgɔ fila ka bila ɲɔgɔn na ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu fɔ k'a kɛ kɛlɛ ye mariku dolo nɔɔrɔ don ni tubabuw b'a fɔ ko mars jamana fila ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu ka kɛlɛ kɛ ka maramafɛnw ta ɲɔgɔn kama mariku dolo nɔɔrɔ de b'a kɛ ɲɔgɔn faamubaliyaw kɛlɛw dusubaya dusu teliya o sababu bɔla mariki dolo de la hali doloso tan ni fila la dolo minnu bɛnna mariki dolo nɔɔrɔ ma doloso fila don a fɔlɔ o ye nabila yusufu ka dolo ye ni tubabumoriw b'a fɔ ko bélier o de bɛnna mariki dolo ma a filalan o ye scorpion ye ayuba ka dolo mɔgɔw ninnu fila de mariki dolo nɔɔrɔ b'u la ni tubabumoriw b'a fɔ ko mars wa ninnu fila de dusu ka bon mɔgɔ mɔgɔ bɛnna nin doloso fila dɔ la kelen ma n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ siran a tigi dusu ɲɛ dusubaw don n'a dimina a bɛ sɔn ko bɛɛ ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen taabolo fila t'u la ni kɛlɛ tɛ mɔgɔ tɔw bɛ ko min dilan n'u da ye mɔgɔ tɔw bɛ ko minnu dilan n'u hakili ye olu b'o dilan n'u dusu de ye baarita ni siɲɛta mankan o ka ca olu fanfɛla la o la lamɛnbaa i ka sigi n'a ye ko 2022 a mankan ka ca a kow fanga ka bon a tiɲɛni barika ka bon wa a hɛrɛ fana barika ka bon cogo la parce que san don min kow t'i dan sira la quoi ni hɛrɛ nana a fanga bi bonya wa ni kasara ou bien tiɲɛni nana a fɛnɛ fanga bi bonya ko an ka sigi n'a ye san in kɔnɔ jamakuluw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya minnu kun bɛ yen n'u kun madalen don ko a caman bɛ na wuli 2022 kɔnɔ kɛlɛw bɛ caya i y'a dɔn minnu bɛ n ka baro lamɛn n y'a yira u la n ko 2021 misi ka san don misi ye daaba jumɛn ye ale basigilen don dɛ girinkajɔ ni haraba haraba o tɛ misi la n ko bon san in bɛ kɛ ten a kuma bɛ se ka caya mais a wulikajɔ fanga man bon ten mankanw bɛ yen mais mankanw bɛ na k'i n'a fɔ u bɛ mada dɔɔni kuma caman de bɛna kɛ 2021 tɛmɛcogo ye y'a dɔn 2021 banna sisan bɛɛ y'o ye n m'a fɔ kɛlɛ ma kɛ n m'a fɔ mankan ma kɛ mais ka mankan fanga bonya ka se hakɛ dɔ la a ma kɛ ten 2022 ko a tɛmɛcogo ni 2021 ta o cɛ bi janya i n'a fɔ jɛgɛjalan ni baji ala ka si d'an ma ni ala ye si d'an ma yan'an bɛ se desanburu ma an bɛna ɲɔgɔn bilasira nin na ko dɔ bɛna fara mankanw kan y'a dɔn anw ka jamana mali kɛlɛ de b'an fɛ a kɔrɔlen don a kɛlɛ fana a kɛra cogo cogo ko mana kɛ cogo cogo don dɔ a bɛ ban lala a bɛ se ka ban 2022 kɔnɔ mais a mankan bɛna caya dɔɔnin taabolo kura bɛna ye o kɛlɛ ninnu na an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ ninnu bɛ bolo min kan ko yɛlɛmɛ bɛna don a la jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliyaw kɛlɛw mankanw ko fanga bɛ bonya nin san in kɔnɔ mali dɔrɔn tɛ koyi farafinna dɔrɔn tɛ farajɛla b'a la diɲɛ mumɛ de ko don kalo nɔɔrɔ bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ dugumakolo kan n'i y'i kunkolo jan i bɛ kalo ye o sen bɛ nin jate in na nin tɛ mali dɔrɔn ye ubiyɛn nin tɛ kucala dɔrɔn ye nin tɛ bamako dɔrɔn ye nin ye diɲɛ kunnafoni de ye n bɛ k'o fɔ tan sari dolo diɲɛ jɛ de don dolo ye fasɔn fila de ye kelen sirilen don tile ka taama sira la kelen sirilen don kalo ka taama sira la bi ni kunnafoni min fɔla nin bɛ tali kɛ kalo ka taama sira de kan kalo nɔɔrɔ bɛ se diɲɛ fan o fan ni olu sen bɛ nin kunnafoni na ko 2022 aa a mankan bɛna caya dɛ mankanw bɛɛ ye kɔrɔlen mɛ mɔgɔw bɛna fɛn min kɔlɔsi ko mankan bɛna caya min tɛ kɔrɔlen ta ye a ko a tiɲɛniw fanga bɛ bonya yɔrɔ caman na ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye anw kɔni bɛ kɛlɛ kɔnɔ yan ka ban an bɛ ala deli de a ka ji bɔn an ka o kɛlɛw kan 2022 ko latigɛ ka kasaraw fanga bɛ bonya nin san in kɔnɔ ka tɛmɛ san tɔw kan latigɛ ka kasara ye mun ye ji ka tiɲɛni fiɲɛ ka tiɲɛni tasuma ka tiɲɛni ani sanfɛfɛnw u n'a ɲɔgɔnnaw ko nin san in kɔnɔ mɔgɔw bɛna kɔlɔsi minɛ k'a ye k'a fɔ u fanga bɛna bonya ka tɛmɛ san caman ta kan an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ san wolonwula min tɛmɛna sisan sisan san wolonwula in ko ɲinɛ san ɲinɛ 2022 o y'a wolonwulanan ye ale ka ko fanga ka bon ka tɛmɛ wolonwula in bɛɛ ta kan hali ni san bɛ yen min ka ko fanga ka bon a ni 2022 ta ko kelen tɛ an b'a fɛ an lamɛnbaaw ka hakili to nin na ko san don min a kunkow bɛna caya sigidaw la kunkow bɛna caya jamanaw kɔnɔ kunkow bɛna caya gwa kɔnɔnaw la ni n ko kunkow bɛna caya y'a dɔn kunko kɛra cogo o cogo minɛ cogo bɛ sɔrɔ u la o i b'a ye kunko dɔ bɛ na n'o dilanla dɔwɛrɛ bɛ na sani i k'a fɔ i b'o dilan dɔwɛrɛ bɛ na sɛgɛnlafiɲɛbɔ san tɛ ko wa san don min an b'a fɔ n'i ko ko waraba i ko ko girinkajɔ waraba tɛ se ka bɔ kɛnɛ si kan o kɛnɛ ka basigi o bɛ cogoya min na waraba ka san mana na ko basigi tɛ yen lamɛnba karamɔgɔ mamadu daw kumakan don n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 a ta i k'a mara ni san ma kɛ tan i ka n wele i ka kuma n fɛ ko nin san in anw ka ala deli tɛ a ka kɛ ten ko ye mɛ ala yɛrɛ ka latigɛ de bɛ nin kɛ san dɔw bɛ yen aw bɛ da ka sunɔgɔ aw fɛrɛ ma hakili ɲagami tɛ yen girinkajɔ tɛ yen mɛ san dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ a lafiya fanga ka dɔgɔ donc ne min b'a fɔ la ne ka laɲini tɛ san ka kɛ tan ne ka hɛrɛ t'a la mɛ bamananw ko ten ko n'i sɔmina ɲɛnamini na i b'i sigi an bɛ nin fɔ minnu bɛ k'an lamɛn n'u dalen don a la donc a b'u dɛmɛ san kow nacogo u ka se k'a kunbɛn parce que ni fɛn o fɛn balila mɔgɔ la i tɛ se k'o kunbɛn bilen ni gɛlɛya balil'i la a kunbɛn cogo b'i kɔnɔ gan ni hɛrɛ yɛrɛ balil'i la a kunbɛn cogo ɲuman i t'a sɔrɔ o de kosɔn an bɛ nin baro kɛ k'an lamɛnbaaw bilasira fantanw faamaw jama ɲɛmɔgɔw k'u ka sigi n'a ye san in bɛna kɛ tan ko wa san in a gɛlɛya a kunko belebelebaw o ye ɲɛmɔgɔw ta ye dɛ masaw ka san de don masakɛ caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ san in kɔnɔ masakɛ caman bɛ sankɔrɔta fana sɔrɔ san in kɔnɔ parce que o san de don ko san don min a ko bɛɛ fanga ka bon n'i ko i bɛna hɛrɛ sɔrɔ aa a dama bɛ tɛmɛ ni gɛlɛya fana ko a bɛn'i sɔrɔ ko a dama bɛ tɛmɛ nin san in ko bɛnkan yɛrɛ ka dilan jamakuluw ni ɲɔgɔn cɛ san in kɔnɔ o bɛnkan ka laban a ka gɛlɛn i n'a fɔ sisan mankan bɛ jama minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw kumana ka bɛn ka bɛnkan sigi sisan sisan bɛnkan bɛ wuli a tɛ laban sabi bɛn yɛrɛ yɛrɛ o san tɛ wa ko san min don a kow bɛna teliya de parce que mariku dolo bɛ ten de ale ka teli de a bɛ komi kaba megeriw ni mɔgɔ o mɔgɔ sumayala i niyɔrɔ bɛ taa k'i to san in bɛ ten de a kow bɛna teliya ko nka san fasɔn min don fana a ka kan mɔgɔ ka wulikajɔ kɛ k'i dɔ fara i ka cɛsiri kan ko mun na ko minnu bɛ yen ni bɛɛ sigilen don a kan ko dilancogo yɛrɛ tɛ sɔrɔ nin kunko in na o kasaraw ni tiɲɛni minnu bɛ jama cɛra ni bɛɛ bɛnnen don a kan ko nin ko in yɛrɛ tɛna dilan bilen ko dɔw bɛ se ka dilan ka bali mɔgɔw la ɲinɛ 2022 kɔnɔ ko minnu bɛ yen fana ni bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛna dilan ka kɛ an sago ye k'u bɛ se ka bayɛlɛmɛ ka taa ka bɛɛ bolo jan ka tiɲɛ ka se hakɛ la mɔgɔw ma sigi ni tiɲɛni min ye o san don kuma n'a fɔcogo don a bɛ se ka sɔrɔ n ka fɔcogo la dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu mɛ an kɔni b'a dɔn san min don a lafiya ka dɔgɔ ka ɲɛsin jama ma san min don hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la nka a lafiya k'a fɔ an ye san tigɛ lafiya kɔnɔ i b'a sɔrɔ girinkajɔ fanga bɛ bonya jɔrɔnankow bɛna caya haminankow bɛna caya sabi mankan bɛ yɔrɔ yɔrɔ hami bɛ yen ko nin ye san ye san min a ka ca la a tɔgɔ bɛna to mɔgɔw da fɔ ka waati kɛ sabi ko dɔw bɛna k'a kɔnɔ ko minnu mɔgɔw tɛna ɲinɛ a kɔ

Lamɛnbaa an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ samɛsamɛ foli don san kura 2022 a hɛrɛ alaw taala k'o ɲɛsin aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma san kura 2022 a tɔɔrɔw alaw taala ka sababuya don an ni a tɔɔrɔw cɛ ala ka muɲu sabali ani lemaniya d'an ma min b'a kɛ an bɛ se k'an kun don sankura gɛlɛyaw kɔrɔ san bɛɛ n'a ka kunnafoni don a bɛ mɔgɔ min ɲɛna k'a fɔ ko n'i ye karamɔgɔ ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka i ka san dilan k'a k'i sago ye n'u ye eh, nin ala deli in kɛ ubiyɛn ka nin nasi in bɔ ko san bɛ k'i sago ye tiɲɛ tɛ lamɛnbaa ala tilala a ka baara la o ale t'a yɛrɛ sɔsɔ o bon n filɛ ka nin min fɔ n y'a yira k'a fɔ san in a ka gɛlɛn mɛ a bɛna gɛlɛya jɔnniw bolo a bɛna gɛlɛya masaw de bolo ɲɛmɔgɔw o la i bɛna sɔrɔ an karamɔgɔ namaratɔ caman bɛ yen an kɛlen don ka ɲɛmɔgɔw nɛgɛn k'a fɔ n'an ye nin ala tɔgɔ in baara i ye ubiyɛn an ye kuranɛ kalan k'i ye ala b'i kisi i ka laɲini bɛ sabati u b'i nɛgɛn k'i don kungo la lamɛnbaa a ɲini k'i tɛmɛ sira dɔn o de da ka di i la ala ye kunkolo d'an ma o de kama k'an ni bagan fara ka bɔ ɲɔgɔn na misi bɛ taa kun fɛ fali bɛ taa kun fɛ mɛ adamaden bɛ jateminɛ de kɛ i taa yɔrɔ la i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ n'o tɛ san in a koɲɛ ka gɛlɛn dɛ ko nka a bɛna gɛlɛya jama ɲɛmɔgɔw fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan a bɛna gɛlɛya masaw ni kotigiw fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o la Fɛn o fɛn bɛ an ka nin baro in lamɛn, n'a ma gɛlɛya i bolo, i b'a lase ɲɛmɔgɔw ma, u k'a lamɛn. Karamɔgɔ Mamadu Dawu kumakan don. I y'a faamuya? Parce que caman bɛ yen bi bi in na, an karamɔgɔ namaratɔw, an donnen don u n'u hakili cɛ, k'a yira u la k'a fɔ ko bon se sugu bɛɛ bɛ karamɔgɔkɛ ye, ka yɛlɛmɛ don i ka ko la. Tiɲɛ tɛ, Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ. Ala de ye diɲɛ dilan ka taabolo dɔ don diɲɛ kɔrɔ. a ɲini i ka alahu taala ka ta faamuya i ka kisi b'o de kɔnɔ ka tɛmɛ i k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔ bila ala pilasi la k'o bɛna baara k'i ye san bɛ k'i sago ye ou bien o bɛna baara k'i ye i e bɛn'i sago sɔrɔ san kɔnɔ ko bon o ye fili de ye quoi mɔgɔ si tɛ se ka ala pilasi ta i tɛ se ka ala kɛ ala ka adjoint ye ala y'a ka baara kɛ ale tilala ka ban wa lamɛnbaa walasa i ka faamu dɔɔnin sɔrɔ san in tɛmɛcogo la ne ye san damadama fɔ k'a yira k'a fɔ olu bɛnna masa sulemani ka sanw de ma an bɛna segin o sanw kan i k'olu tɛmɛcogo filɛ la lamɛnbaa an dabaa alahu taala kɛlen kɔ ka sanw kalifa waraw la wara tan ni fila in na a tilala ka sanw kalifa fɛn duuru la o fɛn duuru ye mun ye ji tasuma nɛgɛ bɔgɔ ani yiri ji ka san bɛ yen tasuma ka san bɛ yen nɛgɛ ka san bɛ yen bɔgɔ ka san bɛ yen yiri ka san bɛ yen i y'a faamuya i n'a fɔ sisan ne ko i ma n ko ɲinɛ a bɛnna masa sulemani ka san ma min bɛnna ji ma masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na siɲɛ wɛrɛ o bɛ bɛn yiri ma yiri tɛ sɔrɔ fiyewu ni ji tɛ masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn tasuma ma tasuma tɛ sɔrɔ fiyewu ni yiri tɛ y'a faamuya masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn bɔgɔ ma bɔgɔ tɛ sɔrɔ fiyewu ni tasuma tɛ dugumakolo kan i y'a faamuya o kɔfɛ masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn nɛgɛ ma nɛgɛ fan o fan a bɛ bɔ bɔgɔ de la o la ji ko ji sababu bɔla nɛgɛ la masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn ji ma o bɛna bɛn san bi wɔɔrɔ de ma i n'a fɔ a yɛlɛmɛko duurulan tan ni fila sigiyɔrɔma duuru o ye san bi wɔɔrɔ de ye n'i y'a mɛn eh, an ka maakɔrɔbaw ani dɔnnibagabaw u bɛɛ bɛnn'a kan ko ni ko min kɛla ɲinɛ ko san bi wɔɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ bi kɛ parce que ni ɲinɛ kɛla eh, masa sulemani ka san ye min bɛnna ji ma san bi wɔɔrɔ ɲinɛ kɔfɛ masa sulemani ka san de bi segin ka na min bɛnna ji ma i b'a ye o kow bɛna bɔ i n'a fɔ filaniw bɔlen don cogoya min na

2010 2022 san tan fila tan fila de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ koyi i b'a ta 1902 la ka na bila 1922 la san tan fila tan fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon lamɛnbaa 1902 mun de kɛla diɲɛ kɔnɔ mun de kɛla dugumakolo kan 1902 san kɔnɔ bon anw tɛ o bɛɛ dɔn parce que tiɲɛ na o y'a sɔrɔ anw ni diɲɛ nali cɛ ka jan mɔgɔ minnu ye kalanbaw kɛ tariki siraw de kan olu bɛ se ka kuma u la nka n bɛ se ka min fɔ n ka kodɔn fitinin kɔnɔna na 1902 o y'a sɔrɔ samori ture salen ma tɛmɛ san fila san saba kan o y'a sɔrɔ tubabuw ye sikaso kenedugu ci a ma tɛmɛ san saba san naani kan samori sala kenedugu cila o tuma na tubabuw ye an ka sigida bɛɛ minɛ n ti diɲɛ tɔ bɛɛ dɔn n ma diɲɛ tɔ bɛɛ dɔn mais an ka mali manden jamana tubabuw k'a minɛ k'a kɛ u sago ye a daminɛna 1902 kɔnɔna na o waati dugu fɛn o fɛn k'u bɛ muruti u ye ta tugu u la dugu caman ye gɛlɛya sɔrɔ 1902 kɔnɔ dɛ o bɛnna tubabuw ka fanga sigitɔ ma an fɛ yan nɔ colonisation a ka basigi an fɛ yan a daminɛna 1902 samori salen san ma tɛmɛ san fila kan sikaso kenedugu cilen a ma tɛmɛ san saba san naani kan 1902 san tubabuw ka fanga ka sigi k'a fɔ ko u y'an kolonize an kɛla u ka maralafɛn ye a daminɛna o waati sabi o waati de u ye dugu caman ɲɛgan dɛ dugu fɛn o fɛn murutila an fɛ yan u ye ta tugu u la bon ni 1902 bɔla yen 1914 san tan ni fila 1914 san o ye san jumɛn ye ɛ lamɛnbaa diɲɛ bɛɛ bɛ nin dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko première guerre mondiale diɲɛ bɛɛ kɛlɛ kɛlɛ min kɛ a daminɛna 1914 de diɲɛ bɛɛ ka bila ɲɔgɔn na a fɔ min ma ko guerre mondiale anw fɛ yan nɔ farafinna yan a gɛlɛya jumɛn sera an ma u nana an ka mɔgɔw minɛ fanga na ka taa n'u ye kɛlɛ la fanga na i y'a faamuya ka diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ wulila ka jɔ a sen kan i y'a faamuya u nana mɔgɔw minɛ ka b'u ka duw kɔnɔ u ka denbayaw kɔrɔ dɔw ye furu kɛ a ma mɛn dɔw ye maminɛ kɛ a ma mɛn dɔw i b'a sɔrɔ u kelen de b'u faw bolo u y'u minɛ fanga na ka taa n'u ye kɛlɛ la wa u caman ma segin dɛ o kɛla 1914 san u ti dogo hali sini mɔgɔw n'i ko 1914 u b'a f'i ye première guerre mondiale Masa Sulemani ka san dɔ don, waraba ka san dɔ don sabu 1902 kɔfɛ n'i ye 12 fara o kan 1914, 1914 kɔfɛ 1926 lamɛnbaa komi ne fana ka tariki dɔnta ma se n ka se k'o bɛɛ ɲɛfɔ mɛ n'i ye tariki karamɔgɔw ɲininka u bɛna f'i ye fɛn mun de kɛra diɲɛ kɔnɔ 1926 diɲɛ wulila ka jɔ a sen kan sira dɔw fɛ mɛ tiɲɛ na o dɔn o kodɔn tɛ n na N'i ye tan ni fila fara minɛ san ka tɔɔrɔsi kan o ye minɛ san2sisi ye n'i ye tan ni fila fara minɛ san2sisi kan o ye minɛ san tranti minɛ san tranti o fana ye san jumɛn ye ee lamɛnba i m'a mɛn ko denmisɛnninɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛ ko tranteɛnɛ karansɛ k'a daminɛna trant nɔɔnɔ nɔn mankan wulila ka bɛ minɛ san tranti de kɛlɛ juguyayala minɛ san tranteɛnɛ de o de dɔn Nɔ tɛ minɛn san tranti u ye dɛsɛɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛ fana daminɛ kuma ye don dɛsɛsɛnɛnɛnɛnɛ wo pmeri gɛrɛmu ja wo a bɛɛ daminɛna masa solimani ka san dɔ kɔnɔ wara ka san dɔ kɔnɔ karamɔgɔ makanfuda kuma kan don kaliki kɛ minɛn san tranti a fɔra ko kɛlɛ daminɛna tranteɛnɛ o de ye sisan a ɲagamina a t cii ɲɛ bɛɛ bilala ɲɔgɔn na o kɛra tranteɛnɛfi de n'o tɛ a daminɛna ka di minɛ san tranti ɲɔnfabaliya o fana ye masa sulemani ka san dɔ ye ɔ n'o bɔra yen an bɛ na 1950 na n'i ye san tan ni fila fara 38 kan o ye 1950 ye bɔn n y'a fɔ cogo min na ne ka tariki kodɔn ma se o bɛɛ ma kuwa i ye n faamuya mɛ tariki karamɔgɔw bɛ yen n'i y'u ɲininka 1950 mun de kɛla an ka jamanaw kɔnɔ a ko fanga bonyana dɛ parce que 1950 o bɛnna psp ani rda ka kɛlɛ waati ma 1950 an ka jamana kɔnɔ o kɔni kɛra mali kɔnɔ yan psp ni rda maakɔrɔba minnu tulo bɛ n na u b'a dɔn ko o furankɛ kɔnɔ mali kɛra i n'a fɔ a ka turu a kun kan de an bɛ se k'a fɔ a turula a kun kan mankan wulila fan bɛɛ fɛ mɔgɔw tun bɛ bugɔ ka faga bɔlɔn na jamana in kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ bɛnbaliya tun bɛ fan bɛɛ fɛ ka n'a sɔrɔ pati fila pe o de tun bɛ jamana kɔnɔ psp ani rda bɔn 1950 kɔfɛ n'i ye san tan fila fara o kan an bɛna se 1962 n'i ye san tan fila fara 1950 kan an bɛna se 1962 ma o ye indépendance waatiw ye ɛ lamɛnbaa 1962 bon diɲɛ mumɛ kɔnɔ min kɛla an tɛ se k'a bɛɛ jate dɔn nka mali kɔnɔ 1962 mun de kɛla lamɛnbaa faramaliyɛn mali ka moribo de ye fanga ta 1960 62 masa sulemani ka san de don waraba ka san de don o san moribo murutila tubabuw bolo ka ban faransi la ka ban faransi ka wari la n'o ye sefa ye 1962 moribo ye faramaliyɛn bɔ 1962 burudamɛ kɛlɛ min b'an fɛ yan n'an b'a fɔ rebellion a daminɛna 1962 mali kɔnɔ yan kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ kɛla 1962 masa sulemani ka san wa 1962 fili dabo sisogo a n'a jɛɲɔgɔnw olu ka minɛ ka taa u datugu kaso la u ma kisida si sɔrɔ kaso min na a kɛla 1962 nin bɛɛ kɛra 62 san kɔnɔ wa masa sulemani ka san don waraba ka san don min bɛnna ji ma o san bi wɔɔrɔ de ye ɲinɛn ye 2022 1962 a san bi wɔɔrɔ de ye 2022 ye o kɔrɔ ye di ko mɔgɔw ka sigi n'a ye fɛn min kɛra 1962 a ɲɔgɔn caman bɛ kɛ 2022 sisan sisan lajɛrɛba min kɛra bamako lajɛrɛba min kɛra n'u ko ko n t'a dɔn ko assise nationale wa ni jama nana bɛɛ nana u nana sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɔnɔna na jama fanga ka kuma kɛla mun ye faransi ka gɛn ka bɔ mali kɔnɔ i n'a fɔ 62 moribo ye ŋaniya min siri mali k'a tɔgɔla wari dilan i n'a fɔ 62 moribo ye ŋaniya min siri o ma kɛ wa sabi faramaliyɛn dilanla 62 wa ɲinɛn fana 2022 faramaliyɛn kuma bɛ sen na a fɔla tɔnsigi min kɛra sisan sisan bamako maliyɛn bɛɛ nana sigi ka kuma tɔnsigi min na san laban yɔrɔ n'a kuncɛla ka bɛn 30 eh, desanburu laban ma a fɔla o kɛnɛ kan u ka tɔn min bɛ eh, jamakulu tɔgɔ la n'u b'a fɔ ko yɛrɛwolo olu ko tubabuw ka minɛn bɛɛ ka cɛ hali u ka ambasadɛri ka bɔ mali kɔnɔ ka tila ka sefa bila pewu ka faramaliyɛn dilan ɛ lamɛnbaa n ko moribo ye nin ɲɔgɔn de kɛ 62 ɔ a tɔ ye mun ye ɛ faama caman minɛna 1962 ka taa kaso la donc mali faamaw mali ɲɛmɔgɔw k'u ka hakili t'u yɛrɛ la jama ɲɛmɔgɔw k'u ka hakili t'u yɛrɛ la ko min kɛra 1962 a ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ 2022 ala ka latigɛ kow de don n'o tɛ fili dabo sisogo manamanamɔgɔ tun tɛ koyi ɲini ye tɛ cɛla jamana in kɔnɔ bi fanga min tun bɛ fili dabo la n'o ɲɔgɔn fanga tun b'i la minnu t'a kalama olu de t'a dɔn fili dabo a fɔlɔ nationalité fila tun b'a bolo mali nationalité ani faransi nationalité o kɔfɛ filidabo tun ye jamanatigi de ye n'i ko jamanatigi chef de canton tun don n'i ko jamanatigi bon bi denmisɛnw t'a dɔn n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko jamanatigiw manamana mɔgɔw tɛ dɛ o kɔfɛ filidabo a kɛra depite ye faransi eh, faransi depite bulon kɔnɔ a kɛra depite ye o kɔfɛ filidabo kɛra eh, faransi minisiri Minisiri min bɛ jago ni sɔrɔ siraw kunna o ka dankan a y' o plasi fana kɛ ka tila ka kɛ pati ɲɛmɔgɔ ye psp o y'a sɔrɔ pati fila dɔrɔn de bɛ mali kɔnɔ i y'a dɔn pati fila ani pati kɛmɛ fila kelen tɛ pati kɛmɛ fila ni kɔ de bɛ mali kɔnɔ bi o don kama pati fila de bɛ mali kɔnɔ rda ni psp ale tun ye psp ɲɛmɔgɔ ye aa lamɛnbaa fanga tun b'a la dɛ wa a bɛ minɛ don min na a minɛna de ko mankan kɛla ko pasiki franc malien dilala a ma bɛn maliyɛnw ma u ye mankan kɛ ali filidabo tun tɛ mankan kɛnɛ kan mɛ a ye kuma minnu fɔ ka tɛmɛ u taara a minɛ fɔ a ka biro kɔnɔ n'o tɛ a don jama bɔla ka mankan kɛ ale tun tɛ kɛnɛ kan o karamɔgɔ mamadu daw kumakan don u ye marche min kɛ filidabo tun tɛ yen mɛ u taara a minɛ fɔ a ka so a ka biro kɔnɔ la mun na parce que a tun kumana franc malien kan fɔ k'a cɛjuguya k'a yira k'a fɔ mali ka hɛrɛ t'a la o y'ale ka hakilila ye donc n bɛ fɛ ka mun fɔ jama ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi u bɛ ka kuma minnu fɔ u ka hakili to ko sanw ye taa ka segin de ye min kɛra 1962 k'a ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ɲinɛn san kɔnɔ Nin ye ladilikan ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kumakan in sɔrɔ a lase faamaw ma 62 n'o bɔra yen n'i ye san tan ni fila fara o kan an bɛ se 74 ma 74 bon yanni an bɛ se 74 ma i y'a dɔn y'a jira k'a fɔ 62 de burudamɛ kɛlɛ rébellion fɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ka wuli mali kɔnɔ a kɛla 62 a san bi wɔɔrɔ de ye ɲinɛn ye donc burudamɛ kɛlɛ min b'an kunna a tɛna to tan dɛ a bi dabila ɲinɛn 2022 ou bien dɔ bɛ fara a kan a kɔni tɛ to nin cogo la a b'i yɛlɛmɛ de a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ kɔrɔlen ye san bi wɔɔrɔ dafala min kɛra a bɛ segin ka na bon 1962 n'i ye eh, san tan ni fila fara 62 kan o ye 1900 kɔnɔ an tɛ se k'o bɛɛ fɔ mɛ mun kɛra mali kɔnɔ mali ni burukina ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ o daminɛna 1974 de masa sulemani ka san waraba ka san 1974 n'o bɔra yen n'i ye san tan ni fila fara 1974 kan o ye 1986 1986 min kɛra diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an tɛ se ka da don o bɛɛ la mɛ o dɔnbagaw bɛ yan mɛ mun kɛra an ka jamana in kɔnɔ mali kɔnɔ mali ni burkina ka kɛlɛ filalan a daminɛna 86 kɔnɔ de ka taa ban 87 kɔnɔ kɛlɛ fɔlɔ kɛla masa sulemani ka san kɔnɔ filalan fana kɛla masa sulemani ka san kɔnɔ i y'a faamuya lamɛnbaa 1986 n'o bɔla yen an bɛ se 1998 ɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'o kalama politiki ko mankan min tun bɛ yan election ko mankan minnu tun bɛ yan 1998 san bɛɛ bɔra o kalama ni 1998 bɔla yen n'i ye san tan ni fila fara o kan o ye 2010 ye 2010 san fɛn minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ fana ayiwa hakili la mɔgɔ caman bɛ la ko dɔw la sabi kɛlɛw wulila k'a daminɛ 2010 la ka na se 2011 ma fo ka se 2012 ma o de kɛla juguya waatiw yɛrɛ ye ɔ 2010 mana bɔ yen n'i ye san tan ni fila fara o kan an bɛna se 2022 ma o ye san kura min filɛ an kunna n y'a yira aw la k'a fɔ 2022 ayiwa 1962 ja de don a ni 62 olu de bɛ kɛɲɛ min kɛra 1962 o de bɛna kɛ a misaliya telima ye mun ye tɔnsigiba min kɛra bamako sisan a yirala k'a fɔ sefa ka bɔ yen sefa bɛ bɔ yen parce que ni mali ko a tɛ faransi fɛ u k'a fɔ u tɛ cedeao fɛ sefa tɛ se ka to an ka jamana kan ko sefa ka bɔ yen franc malien ka dilan nka 62 modibo fana ye sefa bɔ yen ka franc malien dilan o kɛra 62 modibo y'a kɔsin tubabuw ma o kɛra bon lamɛnbaa n'i ye ninnu lajɛ ne kɔni ye dakuruɲɛ fila fila de fɔ e yɛrɛ bɛ se ka taa tɔ ɲɛɲini i yɛrɛ fɛ hakilisigi kɔnɔ san ninnu ni sababuya minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn k'a fɔ u ni san tɔw ma kɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ u ni san tɔw ma kɛ kelen ye anw fɛ mali kɔnɔ yan Guerre mondiale fila bɛɛ wulila masa solimani ka san dɔ de kɔnɔ wararaba ka san dɔ de kɔnɔ u kan ka hakili dɔ di mɔgɔ ma kɛlɛ tɛ yen min fanga bonyayana anw ka tile kɔnɔ ka guerre mondiale ninnu bɔ wa olu wulila masa solimani ka san de kɔnɔ n m'a fɔ o ɲɔgɔn bɛ kɛ a san bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɛ n'o ɲɔgɔn ko a bɛ kɛ a bɛ kɛ masa solimani ka san dɔ de kɔnɔ lamɛnbaa anw ta ye ɲɛfɔli de ye parce que y'o de fɔ tuma caman na ɛɛ karamɔgɔ eskorow kɛlen don k'a don jama hakili la ko lajɛli ye haramu ye ko ala ma jɛn ni lajɛli ye tiɲɛ tɛ mɔgɔ i bɛ ko lajɛ de k'a faamu ka se a kunbɛ cogo la n'i ma lajɛli kɛ i ta bɛ kɛ kunfɛ taama ye mɛ olu bɛ jama detourner ka tila k'a jira k'a fɔ a san yɛlɛmɛna o i tɛ na an bɛ kuranɛ kalan k'i ye san in bɛ diya i la a mankan wulilen don aw nɔfɛ bi n bɛ misaliya di n'a sɔrɔla don min na psp ni rda bɛ mankan na mali kɔnɔ bɔn ko fili dabo tun ye eh, karamɔgɔ ɲɛnaman sɔrɔ k'a bilasira k'a fɔ a ye hakili to i yɛrɛ la kumaw bɛ kuma na kan'u fɔ kan'i sen don ko dɔw la est ce que gɛlɛya tun b'u sɔrɔ wa mɛ ala k'i tila fɛn min na o de bɛ kɛ i y'a faamuya n m'a fɔ karamɔgɔw tun tɛ yen dɛ a bɛ sɔrɔ u ma mɔgɔ sɔrɔ k'u bilasira bɔn ne fana mali faamaw mali ɲɛmɔgɔw politiki ɲɛmɔgɔw tɔn ɲɛmɔgɔw ko bɔn nin ye ne ka sanbɛsanbɛfoli ye ka di aw ma aw k'a dɔn k'a fɔ 1962 ko a san ɲɔgɔn de nalen filɛ nin ye 2022 ni fɛn o fɛn ma se i da fiɲɛ bɔcogo la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ ni fɛn o fɛn ma sigi i sigiyɔrɔ la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ latigɛ ka kow de don o la waati tɔ ti bɛrɛ bɔ ayiwa an bɛ sanbɛsanbɛfoli de kɛla ka ɲɛsin an lamɛnbaa jɛkuluw ma jama bɛɛ b'i dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a gɛlɛyaw la mɛ komi a gɛlɛya belebelebaw ɲɛmɔgɔw ta don masaw ta don faamaw ta don a hɛrɛ belebelebaw fana ɲɛmɔgɔw ta don faamaw ta don sabi olu ka san de don masa sulemani ka san don lamɛnbaa min bɛnna ji ma o la an bɛ dubabu kɛ sankura hɛrɛ alahu taala k'a ɲɛsin aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ san in kɔnɔ ala ka sababu don anw ni o cɛ aw balimakɛ ka laseliw don karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye wasapu nimero ye a sɛbɛn i k'a bila ni san ma kɛ tan i ka n ɲininka ɛ Namaratɔw bɛna sigi kɔrɔ ko he e nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen n'a y'a sen da fara kan a sen nɔ bɛ to yen he mɛlɛkɛw jiginla ka nabi ɲuman dɔ tun bɛ u y'a fɔ a ye tantɔn a donna t'a bɔra o ye manamanakan de ye kuwa anw fɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ i ɲɛ bɛ min na i bɛ kuma o de kan fɛn min b'i senkɔrɔ min bɛ se ka kisi da di adamadenw ma i b'u bilasira o sira de kan n'o tɛ fiɲɛ ye nin faga surukuba y'a kɛ tan zonzannin y'a kunbɛn yan fɛ o ye manamanakan ye o ye ziiriw de ye kuwa an ka dɔnnibaga caman ka taabolo de ye nin ye nka n'u wulila u bɛ fɔ k'u bɛ eh, dolo karamɔgɔw ni turabu karamɔgɔw k'u b'olu sabote k'a sɔrɔ dolo yɛrɛ yɛrɛ de ye ala ka masaya i bɛ se k'a faamu cogo di n'i ma dolo faamu i tɛ ala ka masaya faamu dɛ parce que nin ye alahutaala ka masaya de ye k'a yira k'a fɔ ala ko san in bɛ kɛ tan wa a bɛ kɛ ten de ɔn ani mɔgɔ min nana sigi k'a disi bugɔ ko ne bɛ se ka kuranɛ kalan i ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ne bɛ se ka ala deli kɛ ka d'i ma i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o tigi y'a yɛrɛ kɛ alahutaala ka adjoint de ye o de ye kafiri masa ye mɔgɔ min ko i ma karimasina nin san in man di i la o ye ala ka latigɛ ye se i ka kow kɛcogo la i yɛrɛ minɛ sarakaw kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ o ye de ye alamɔgɔ dafalen o de ye diinɛmɔgɔ ye hali n'a tɛ seli ani a tɛ don egiliz kɔnɔ a tɛ don misiri kɔnɔ o de ye diinɛmɔgɔ ye lamɛnbaa parce que o sɔnna ala ta ma mɛ min ko ko ala tɔgɔ b'ale bolo o ma sɔn ala ta ma dɛ foyi t'a bolo ni namara tɛ a fɔ i y'a mɛn n da kɔnɔ an bɛna o barow kɛ kɔfɛ an ye dɔ k'a la dɛ mɛ an bɛna o barow kɛ komi waati sera ka ban n bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ala k'an bɛɛ don ɲuman na